Fáilte thar n-ais agus sibh ag faire ar Seacht Lá! Fós liom sa stiúideo Pádraig Ó hAoláin. Ina theannta anois tá Seán Breathnach, Príomhoide Bunscoile na bhForbacha agus ag caint thar ceann eagraíocht na scoileanna Gaeltachta. Agus linn chomh maith ó stiúideo Dhoirí Beaga i nDún na nGall tá Éamonn Mac Niallais ó Ghuth na Gaeltachta. Fáilte romhaibh an bheirt, an bheirt agaibh nach raibh linn go dtí seo. A Sheáin, dá bhféadfainn teacht chugat ar dtúis agus díreach le ceist a chur ort, an bhfuil ábhar anseo a choinneodh sásta tu agus muintir, lucht oideachasóirí na Gaeltachta? ó thaobh na straitéise de. Bhuel, is dóichí go bhfuil sé iontach a fheiceáil ar deireadh thiar, théis an méid oibre agus na suirbhéanna ar fad agus na cáipéisí ollmhóra a bhí ullmhaithe le b'fhéidir breis is deich mbliana anuas, go bhfuil rud eicínt, go bhfuil, go bhfuil straitéis anois ann, go bhfuil, go bhfuil plean bóthair ann don todhchaí maidir le cúrsaí Gaeilge sa nGaeltacht agus go na tuismitheoirí sin ar fad a chuireann a gcuid gasúir amach ag, ag scoileanna na Gaeltachta agus, agus Gaelscoileanna ar fud na tíre. go bhfuil, go bhfuil bóthar leagtha síos anois, go bhfuil cosáin leagtha síos, gur féidir le daoine a leanacht agus go bhfuil, is dóichí, dáiríre cúraimí, eagraíochtaí ainmnithe agus leagtha amach anois don todhchaí agus le cúnamh Dé i gceann fiche bliain nuair a bheas cuid againn ag crochadh suas a gcuid, a gcuid buataisí go mbeidh toradh na hoibre sin le feiceáil go suntasach ag an am sin agus go, go, go, go n-éireoidh linn. na mianta atá sa gcáipéis seo a bheith bainte amach againn faoin am sin. Ceann de na laigí is dócha a luafá ins na blianta romhainn ná, nó roimhe seo, ná easpa acmhainní, a Sheáin. Bhfuil réiteach tagtha air sin? Ní fheicim. Ní fheicim aon réiteach mór tagtha air sin. Tá roinnt mhaith áiseanna curtha ar fáil go scoileanna ó thaobh acmhainní, ó thaobh, ó thaobh leabhráin agus rudaí mar sin, a bhuíochas go eagraíochtaí cosúil le COGG, bhfuil go leor oibre déanta acu san earnáil sin. Ach Maidir le acmhainní ar an talamh, maidir le, le, le, le tacaíocht ar an talamh, níl mórán, níl mórán ansin fós agus bheadh mise a' súil, agus go leor príomhoidí Gaeltachta eile a' súil, sna blianta le theacht, go mbeadh go leor den tacaíocht seo feiceálach go na tuismitheoirí, go na pobail áitiúla chun an plean seo a chur i bhfeidhm ar an talamh. Deacracht eile ná earcú foirne le Gaeilge. Sea. An bhfuil aon tslí timpeall air sin? An bhfeiceann tú aon rud sa Straitéis atá ag dul i ngleic leis sin? Bhuel, is dóichí le blianta fada anois go raibh breathnú, abair, ar na coláistí traenála agus go dteastódh, go dteastófar, go dteastódh plean gníomhach a chur i bhfeidhm ansin chun freastal ar an éileamh atá i gceist i scoileanna atá ag freastal ar an bpobal trí Ghaeilge, go mbeidh daoine, a bhfuil ábaltacht láidir agus agus sa nGaeilge acu chun freastal ar na páistí. A Phádraig, tiocfaidh mé chugat i gceann nóiméad ach Éamonn Mac Niallais ar dtús, dá bhféadfainn teacht chugatsa agus ceist a chur ort maidir leis an méid atá sa Straitéis a thaitníonn leat agus an méid nach dtaitníonn leat mar tá's agam gur theastaigh uaitse go mbeadh structúr tacaíochta ann do lucht na Gaeltachta, do theaghlaigh na Gaeltachta. An bhfuil sé sin ann, dar leat? Bhuel, is dóiche cuireann muidinne i nGuth na Gaeltachta cuirimid fáilte ghinearálta roimh an straitéis seo. Bhí cuid mhór laigeachtaí ar an chéad dréacht agus an laigeacht is mó a bhí air nó ná raibh aon aitheantas ann do ról criticiúil atá ag an Ghaeltacht agus ag na cainteoirí dúchais in aon phlean atá ann don teanga. Ní féidir le haon teanga mairstin gan pobal beo a bheith ann agus ní raibh an t-aitheantas cuí tugtha ansin. Anois tá feabhas curtha air sin ins an phlean seo agus tá Tá cuid mhór rudaí ráite, ach is plean ginearálta atá ann agus níl, b'fhéidir, na mion rudaí a ba mhaith linn a fheiceáil anseo curtha san áireamh anseo. Tá, mar shampla, feabhas ann ó thaobh COGG, deirtear go ndéanfar neartú ar ról COGG, ach bhí muidinne ag iarraidh go mbeadh sin níos láidre, sé sin, go mbeadh bunús reachtúil á chur faoi agus go mbeadh sé ag feidhmiú mar Bord Oideachais do na scoileanna Gaeltachta agus Gaelscolaíochta agus so. Níl muid, mar a déarfá, céad fán gcéad sásta leis ach caithfimid fáilte a chur roimh agus sílim go gcaithfimid breathnú air mar chéim, céim eile chun tosaigh. Ach tá rudaí, anois, bhí mé ag éisteacht ansin le Seosamh Mac Donnacha, údar an staidéir cuimsithe teangeolaí ó thaobh na Gaeltachta agus rinne siad sin moltaí iontach praiticiúil agus a thug muidinne lán tacaíochta daofa, mar shampla ó thaobh ionaid tacaíochta teaghlaigh a bhunú ins na príomhcheantair Ghaeltachta, ó thaobh athruithe a dhéanamh ar Scéim Labhairt na Gaeilge agus mar sin de. Ach níl na rudaí sin liostáilte amach, anois deirtear anseo, mar shampla, gur, go nglacann siad go ginearálta leis na, na, na príomh-mholtaí atá ins an Staidéar Cuimsithe, ach sílim féin, bhí bliain acu anois leis, tá 's agat, leis an dara dréacht seo a chur amach, sílim go bhfuil sé in am acu, tá 's agat, go, go mbeadh cuid de na rudaí sin liostáilte amach dúinn, go mbeadh 's againn cé na rudaí atá siad ag glacadh leis is cé na rudaí nach bhfuil siad ag glacadh leis, ach go ginearálta cuireann muid fáilte roimhe. Bhí Polasaí Náisiúnta Oideachais, bhí sé sin de dhíth oraibh agus tá 's agam go bhfuil cuid de sin pléite anois agat ach tánn tú féin ag obair leis an Acadamh, chomh maith thuas ansan i nDún na nGall. An bhfuileann tú buartha faoi thodhchaí an Acadaimh ag éirí as seo nó gceapann tú go bhfuil sé níos neart, go bhfuil, go bhfuil an tAcadamh neartaithe dá bharr? Bhuel, arís, nuair a bhí, nuair a chuir muidinne moltaí chun cinn ó thaobh an oideachais, rinne muid moltaí ó thaobh an Bord Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta agus rinne muid moltaí chomh maith ó thaobh an Údarás agus ó thaobh an Acadaimh mar síleann muidinne gur an oideachas, an Údarás agus an Acadamh gur sin na príomh, mar a déarfá, na príomh imreoirí sa Ghaeltacht inniu agus caithfidh mé a rá go gcuireann sé díomá orm nach bhfuil an t-aitheantas cuí tugtha don aitheantas in san straitéis seo. In san, tugtar aitheantas don maoiniú a rinneadh go dtí seo ar an Acadamh, ach mar shampla, cosúil leis an Údarás, cosúil leis an Roinn, áit a raibh ciorruithe de bheagnach 50% déanta ar buiséad s'acu i mbliana, tá na ciorruithe céanna déanta ar an Acadamh i mbliana. Agus caithfear an cheist a chur, Páidí, ag deireadh an lae, like tá sibh ag caint faoi straitéis agus fáiltíonn muid uilig roimhe sin, ach cé atá ag dul a thiomáint an straitéis muna bhfuil daoine ar an talamh? Bhuel, sin, sin an chéad cheist eile atá agam do Phádraig Ó hAoláin. A Phádraig, cé a bheidh i gceannas? Mar tá Foras na Gaeilge luaite go sonrach, tá Údarás na Gaeltachta agus Gaeilge luaite go sonrach agus tá an Roinn, dar ndóigh. Cé a bheidh i gceannas? Tá an príomhchúram ar an Roinn agus beidh, sé an Roinn a bheas á stiúrú. Beidh ról láidir lárnach ag an Údarás nua Gaeilge agus Gaeltachta chomh maith, ach tá beachtú le déanamh ar na rólanna éagsúla atá ag dreamanna éagsúla agus ceapaim go bhfuil fíorthábhacht ag baint leis sin a dhéanamh ins na míonna beaga seo romhainn mar an tuiscint a bhí agamsa riamh i gcónaí go mbeadh Foras na Gaeilge ag plé le cúrsaí tras-teorann amháin chomh fada agus a bhaineann leis an leis an teanga. Il-oileánda seachas tras-teorainn anois, cibé, mar a thuigimid. Tras-teorainn den chuid is mó, mar níl aon ghné tras-teorainn ag baint leis an straitéis seo. Agus go mbeadh an t-údarás nua Gaeilge agus Gaeltachta ansin ag díriú cuid mhór ar thograí teangabhunaithe, ar scéimeanna pobail, agus tá roinnt scéimeanna pobail cheana féin, Glór na nGael agus a leithéide sin, ach ceapaim go bhfuil sé fíorthábhachtach féachaint air seo mar bhunsraith, mar dhúshraith gur féidir tógáil uirthi. Agus ba bhreá liomsa lucht na Gaeilge thrí chéile, idir an tAcadamh, an tÚdarás agus chuile dhream eile, ag stocaireacht leo ó tharla go bhfuil rialtas nua de chineál eicínt le bheith againn, le cur leis an straitéis, le tógáil uirthi, agus leis na hacmhainní cuí a chur ar fáil len í a chur i bhfeidhm. Ach an bhfeiceann tú, agus tá's agam, a Phádraig, agus tiocfaidh mé chuig sin i gceann neomat, nach tusa a bheidh i gceannas, per se, ach é sin ráite, an mbeidh ar an Údarás, an fón a phiocadh suas, glaoch a chur ar an Roinn agus rud éigin, cead a lorg. Ní bheidh. Is eagraíocht stáit a mbeidh a bord féin aici ag Údarás na Gaeltachta, beidh a leagan amach féin uirthi, ach beidh sé fíorthábhachtach go mbeadh an port céanna á chasadh ag an Údarás agus ag an Roinn agus chomh maith leis sin go mbeidh tiomáint ann go n-aireoidh pobal na Gaeltachta. Ceapaim féin gurb é an rud is mó a theastós sa chéad tréimhse, go nglacfaidh pobal na Gaeltachta úinéireacht ar an straitéis seo, go n-aireoidh siad gur dóibh sin é agus gur leobsan í. Ar an ábhar sin gur leosan san, agus seo atá do thréimhse curtha isteach agat, tá comharba le ceapadh, an mbeidh saineolas ar leith maidir leis an teanga agus maidir le cur chun cinn na teanga mar cheann de na. bunrudaí a bheidh á lorg leis an bhfolúntas sin a chomhlíonadh. Bhuel, féach, dúradh linn i gcónaí, Pháidí, gurb é an fáth nach raibh cead againn an post a fhógairt ná go rabhthas ag fanacht nó go bhfeicfí cén, cén struchtúr a bheadh ar an, agus cé na cumhachtaí a bheadh ag an Straitéis agus ag éirí as sin, go dtabharfaí an cead agus bunaithe air sin na treoirlíntí a bhainfeadh leis an gceapachán áirithe sin. Go bunúsach agus go tapaidh. Ceist ana-thapaidh ortsa, a Éamoinn, a dtiocfaidh an teanga slán dá bharr? Sea, tiocfaidh an teanga slán. Mar adúirt an t-aos óg inniu, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, tá siad céad fán gcéad le haghaidh an teanga. Go raibh maith agat, a Sheáin. Ceist chéanna ortsa. An rud céanna, ceapaim go bhfuil go leor dóchais againn go n-éireoidh leis an straitéis seo sa nGaeltacht agus go mbeidh muid ar fad, le cúnamh Dé, théis 20 bliain, go mbeidh muid ag rá, d'éirigh thar cionn leis. Focal scoir agatsa, a Phádraig. Tá plean bóthair againn faoi dheireadh a chuirfidh ar ár gcumas í a shlánú. Briathar Dé ar lóchrann, mar a bhíodh le rá ag na Bráithre Críostaí fadó. Sea, má thugamar deis don Fhoras a bheith inár dteannta chomh maith, ní raibh sé ar a gcumas éinne a chur ar fáil dúinn tráthnóna. Mar sin, fhágfaimid ní hamháin clár na seachtaine seo, ach go deimhin eagrán deiridh na bliana. Táim fíorbhuíoch díbh ar fad a bhí páirteach sa chlár agus go deimhin gach duine a bhí ag faire i gcaitheamh na bliana seo. Beimid ar ais ar an aonú lá déag de mhí Eanáir. Go dtí sin, Nollaig faoi shéan 's faoi mhaise dhíbh ar fad. Oíche mhaith, 's go dté sibh slán.